ni ne bɛ n taama fo ne bɛ yɛgɛbɛ yɛgɛbɛ ni ne bɛ yɛlɛ fo ne bɛ yɛlɛ musamusa ne yɛlɛli cɛ ka yiri tolon fɛ tɛ a lagasa bɔra tuguni lagasa kɔrɔ in a lɛyisa ne kɔkɛ cogo cɛ ka yiri tolon tɛ ee ala ne kɔni b'a dɔn ne bɛ su bɔ yan n bɛ su bɔ yan ne b'i ɲɛ de n ko ne b'i ɲɛ de ala de y'o kɛ

i sigi dɔrɔn i ka ji min e ka ne tɔgɔ fɔ dɔrɔn ne jisuma in bɛ ne de bolo n tɔgɔ fɔ yan dɔrɔn a fɔ dɔrɔn ne ma dakala tɔgɔ fɔ o ne bɛ n ka kuma de la o cɛ yɛrɛ i ka sigi du kɔnɔ dɔrɔn i bɛ kuma na ni musow ye e lagasakɔrɔ bilalen ne tɛ baara kɛ e bɛ dumuni kɛ wa e ne tɛ baara kɛ e bɛ dumuni kɛ wa ne dun ka juru b'i la dɛ i ma ne ka juru sara yan dɛ juru ta don k'i b'i dakala waga ka kuma fo bɛ yɛlɛ n'i ye n ka juru a b'i la dɛ a b'i la dɛ n'i ka juru bɛ n na n'a minɛ n'e ka juru bɛ n na don e ka na wari in minɛ dakalajan jugu sago i merci i merci a da a da min yɛrɛ de kɔnɔ ye lagasakɔrɔ bilalen wa i jɔgɔn ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan san kana bin umu dɛnba kuyate ka concert bɛ yen nɔ le 20 septembre maliyɛnw aw bɛɛ ka bɔ an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la an ka taa bila a danbe la u tɔɔrɔla de ya u yɛlɛya de ya a ye ji suma min ay ji suma min ay ji suma min ay ni ma concert fo ne bɛ concert kalama ni ye le 20 septembre inchallah palais de la culture la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ kaja kaja e kɔni e bɛ n tɛ foyi f'i ye o n bɛ baara da i kan i ma deli ka baara min ye bamakɔ sigi in na yan nɔ le 20 septembre umu dɛnba kuyate

fataba de bɛ n na n dusu dun bɔlen don n to yen o ye wari jumɛn ye kaja i ka wari tɛ ne la dɛ i ka foyi tɛ ne la dɔrɔmɛ n ka wari bila kɛ kɔkɛ ne ka wari t'e la wa n ka wari di yan n ka wari mu juru bila a sara joona ah n ka wari di yan i ka n to yen kaja i ka wari tɛ n na i ka foyi tɛ ne la voilà n'i b'i dakala samanaw de la i ka fɛn tɛ ne la kɔkɛ he n ka jirilen don bi dɛ n to yen dɛ n ka wari min b'i la a sara dɔrɔn a banna Faut donner mon argent, c'est tout. Kaja n'i ye jirilen don i b'o f'i yɛrɛ de i ka dɔrɔmɛ tɛ ne la i ka wari tɛ ne la. Kɔkɛ i dun bɛ ne ka wari sara dɛ. N'i ma ne ka wari sara lahara jɔ don i b'a sara. Mon argent tu vas payer. Kaja an ka lahara kɔnɔ e n'i ka fɛnw bɛɛ ye ne ta de ye. An ka lahara kɔnɔ awa a kɔnɔ. Kɔkɛ lahara i bɛ ne ka wari sara. Cɛ yɛrɛ bɛ kɛ cogo di e bɛ muso ka wari juru ta k'e t'a sara. Ha? Ça c'est être lâche. Kaja jɔn ye lâche ye sa ne de ye lâche ye wa. ha ne ya kɔkɛ ne kɔni yɛrɛ kuma fɔ pɔpɔ bɛɛ ma lasa n ka wari sara dɔrɔn n tɛ n tɛ mankan fɛ koyi bon kaja n t'a sara a ka di i ye cogo min a kɛ ten n t'a sara je paye pas voilà e o i ka wari o i ka diɲɛ fɛn bɛɛ c'est pour moi seul voilà n t'a sara n t'a sara je paye pas e kɔni kɔkɛ i ni sɔgɔma nba i ni sɔgɔma kɔkɛ ne ka tulu banna wari di yan n ka taa tulu san kaja tulu wari tɛ ne bolo ne tɛ foyi d'i ma a tɛ n bolo e tɛ tulu wari di ne ma kɔkɛ kaja n t'a di tulu wari tɛ n bolo n t'a di n t'a di o kɔni ye manamanakan de ye i bɛ wari di ne ma ne bɛ taa tulu san n ka tulu banna n fari bɛɛ bɛ ka furase kaja i fari ka furase ne ka sira t'o la a kana ɲɛ yɛrɛ a kana ɲɛ setulumu setulumu kɔkɛ ne fari furasila o tɛ ne kunko ye o y'an fɛ kunko de parce que e yɛrɛ b'a lajɛ tu regardes voilà teliya ka wari di ne ma ne ka taa tulu san kaja ne t'i ye yɛrɛ ne t'i lajɛ ne t'i ye tulu wari tɛ n bolo a tɛ n bolo tulu wari b'i bolo tulu wari di yan dɔrɔn n tɛ mankan fɛ n tɛ wɔyɔ fɛ wala i bɛ tulu wari di ne ma n'e m'a di jɔn b'a di i bɛ taa di muso wɛrɛw ma tutu wɛrɛw ma i t'a di ne ma mun na ah muso wɛrɛw ma e dakala e ye ne ye k'a di muso wɛrɛw ma kaja i ni dagaja ye kɔkɛ e bɛ k'a di muso wɛrɛw ma o i tɛ k'a d'u ma ne ka sira t'o la ayiwa ne yɛrɛ ka telefɔni bɛ ka sonner yɛrɛ kaja ne ka sira t'o la i kunko de ye i ka apɛli in ta fɔlɔ i ni da ye dakalajaw cɛ nɛnina ni cɛ bugɔla alo alo kaja ça va o tuma kaja e bɛ min ne bɛ so kaja n'i ma na anw bɛ aw équipe la anw bɛ ka na bɔ mun de tun don a tɔn cɛ ko kɛ oo tiɲɛ na ne yɛrɛ ɲinɛna tɔn cɛ in kɔ o e kɔni ne kan ka joli de cɛ dɛ i kan ka waa bi seegin de cɛ waa bi seegin ee ala tɛ ji tɔ nɔnɔ na i tɔ tigɛ la bɛna sisan awɔ na joona awɔ bɛna bɛna sisan ne kan ka bɔ sisan na kaja na e yɛrɛ ka tulu wari ye joli ye dɛ kaja ha i ka tulu wari ye joli ye ayi kɔkɛ a ka i ka wari ta prends ton l'argent tu prends pour toi je prends pour moi n'ala n'a kira sɔnna e ma fɛ e tɛ tulu sɔngɔ di ne ma i bɛn'a ye kaja to n ka tulu san i ye sa i ka fadenw jatigɛ ni tulu ye kɔkɛ barika de bɛ ne la kɔkɛ barika de bɛ ne la ne ye lakika de ye barika bɛ ne la i b'a fɔ lakika mɔgɔw barika b'u ka juka la cogo min na barika b'u ka fini la cogo min na barika b'u ka loriye la cogo min na barika b'u ka simala la cogo min na barika b'u ka u ka u ka pɔbari la cogo min na barika bɛ ne la ten ni kɔkɛ ne ye lakika de ye lakika a dafalen a lakika barikatigi bilenma kaja i fana i ka tulu i ka tulu prix fɔ n ɲɛ na sa tulu in prix fɔ n ɲɛ na n ka wari d'i ma kaja hɔrɔnmuso ɲalen ɛ fɛnɛ tɛgɛrɛ dɔ de a ka ja i la k'i ka walayi o kɛ ne t'o fiyɛ ne ka tulu sɔgɔ i kan k'o dɔ sa moi je te dis pas ça e fana Kaja fɔ n ɲɛna sa sisan Kaja n bɛ wari ko in kɛ cogo di sa Kaja ko kɛ ne ka wari ko o tɛ ne ni mɔgɔ cɛ lɛ sa a ju ka la k'i ka ni fini la k'i ka ni lore la k'i ka ni simɔrɔ la k'i ka ni jama ye ayi